Abu Huraira radhiallahu taala anhu akufotokoza kuti Mtumiki sallallahu alaihi wasallam anati magulu awiri akumoto omwe sindinawaone mpaka pakadali pano anthu okhala ndi zimba zonga michira ya ng'ombe zomwe amamenya nazo anthu komanso azimayi ovala koma atavula Opendeka ndi opendeketsa mitu yawo yomaoneka ngati linunda lopindika la ngamira. Oterewa sadzalowa ku Jannah komanso fungo lake la Jannah sadzalinunkha ngakhale kuti fungo lake likumamveka pa mtunda wautali zedi. imene ndi hadith imene ikupezeka mu sahih muslim ndiye pomasula nkhani imeneyo imam nawawi rahmatullah alaihi anati mawu oti ovala koma atavula akutanthauza kuti amavundukula gawo lina la thupi lawo pofuna kuonetsa kukongola kwawo Oterewa amakhala kuti avula ngakhale amaoneka ngati avala. Chimodzimodzinso azimayi omwe amavala zovala zopyapyala zomwe zimaonetsa zamkati. Zoona zake n'zakuti nawonso amakhala ali mbulanda. tsono mawu onena kuti opendeka ndi opendeketsa akutanthauza kuti mitima yawo ndi yopendeka sitsatira malamulo a allah monga kusunga maliseche ndi zina zotero komanso ndi yopendeketsa ena powaphunzitsa makhalidwe awo osayenerawa tanthauzo lina ndi lakuti odzigwedeza akamayenda komanso achimasomaso opendekera kwa amuna ndiso oyambitsa kuti amuna apendekere kwa iwo kamba ka makhalidwe awo tsono mawu oti mitu yawo yomaoneka ngati linunda lopindika la ngamira akutanthauza kuti iwowa Amamanga mipango ndi kukulunga kwambiri mitu yawo mpaka kumaoneka ngati malinunda a ngamira. Kapenanso kuti amakhala owayang'anitsitsa amuna ndipo satsitsa maso awo pa amuna. Ndiye nkhani imeneyo tikuona kuti masiku ano azimayi ambiri athu achisilamu akumavala mmene hadithi iyi ikutiziwitsa tikumaona ambiri afuna avale hijabu koma hijabu si eka ku, ku, kuvala ka, kansalu pa mutu eka ayi mavalidwe athu asakhale othina zisaoneke za mkati matsiku ano anthu akuvala akuvala za chisilamu maabaya aja madresi antali aja koma zikukhala zothina mpakana za mkati zikuoneka nde imeneyo ndi ngati sunavale ndiponso Ena ma ife tatenga mavalidwe a makafiri a kuti tikumavala ma jeans ndi ma top othinathina ma jeans zimayi akavala jeans ch- si- zimaoneka zonse nde ena akuvala kuti mikono otsegula hadithi inakana zimenezo ifeyo tikavala zothina zoyipa ngati zimenezo nde timakhala kuti amuna atione nde ifeyo tikhala omthandiza satana kuti ti Tiyipise maganizo a mwamuna uja kuti iyeyo atiyangane nde satana amalowa pamenepo kuti mpakana iyeyo ayamba kukufunani akuganizirani zoipa ndipo ifeyo azibambo tisarore kuti azikazi athu ana athu amene atsikana akura avare mmenemo ngati ifeyo tikupanga zimenezo nde hadithi ikuti ife tilibe ghira ifeyo tikulephera tikuvomera bwanji kuti azimayi athu atsikana athu ayende choncho kunja kuti azibambo ena ndi anyamata ena awaone choncho awasirire kuti eh uyu ndi wokongola ndimfune akhale iwowo atsikana athu ndi azimayi athu kuti akuthandiza shaitan iyayi tiyeni tione kuti ifeyo tilimbikire tisinthe mavalidwe athu tisangalatse allah subhanahu wataala tivale mmene mwini allah subhanahu wataala ndi mtumiki wathu muhammad sallallahu alaihi wasallam atifotokozera kuti tivale zomasuka